pano mpingo wa mulungu tikubwera ndi bungwe la namba 3 lochokera kwa ana akalonga wakudzayo amene mabungwe onse awiri ndatchula kuphatikiza ili la namba 3 ana a mulungu mabungwe onsewa ndi amene akukonzekeretsa dziko lapansi koma makamaka ku chipembedzo cha satana kupita ku chipembedzo cha mulungu kuti akanyengerere anthu a mzipembedzo kuti adzichita feel at home adziona ngati alowa kale ku paradizo powapasa zinthu zimene ndi material thing za dziko lapansi that materiality kuti ife tidziona kuti paradizo wathu ndi material tiziona kuti paradizo wathu ndi zimene zikuonekazo ndiye gulu limeneli ndi limene tsopano ndikuyesa kulifotokozera ndipo ndachita ndi mabungwe awiri pano tsopano ndili pa bungwe namba 3 bungwe limeneli amalitcha kuti all things to all people awa ndi amene amalowetsa zamba zoyimba ndi mavinidwe achikunja m'mipingo akuchitabe target mudzi osayiwala mu phunziro langa loyamba ndidafotokozera kuti amenewa akulimbana ndi mudzi ndi malo opatulika ndipo nkhaniyi ndikuyipitiriza mwina mosiyana pang'ono koma ndikuyipitiriza kuchoka ku phunziro limene timaphunzira daniel chapter number 9 verse 26 pamene timaonapo mudzi ndi malo opatulika kuti oyipa ana akalonga wakudzayo target yawo ndi malo ndi mudzi opatulika ndiye zimene iwo anakonza kuti zikalowe pa malo opatulika zikalowe pa mpingo nawa target yawo a all things to all people mawu akuti all things to all people chichewa chake ndi kuti zinthu zonse kwa anthu onse kapena kuti chilichonse kwa aliyense mwa njira ina akufuna kutanthauza kuti ngati ku dziko lapansi kungamachitike mwambo wa mganda ndiye kuti mgandawo ndi wovomerezeka ngakhale pa tchalichi all things to all people ngati dziko lapansi likamavina hip hop hip hopuyo avomerezekenso pa tchalichi all things to all people ngati dziko lapansi anthu ache amene amakavina ku mabala amavina atavala ma night dress ndiye kuti night dress iyo ipezekenso pa tchalichi all things to all people zinthu zonse kwa anthu onse pamenepa ndiye kuti agumula khoma la chilekanitso kapena akufuna kuchosa the message of separation ndi cholinga cha bungwe limeneli to wipe out kuchotsa the message of separation akuyikapo the all things to all people ana a mulungu tikayang'ana ndi chidwi bungwe limeneli tilipeza kuti limene linso linachita kubuka ku dziko lapansi kabungwe kameneka sikakale kwenikweni chifukwa kanabwera ku dziko lapansi mu 1936 ndipo amene anakabweretsa kabungwe kameneka ndanyamata okwana pafupifupi folo amene anazayala kabungwe kameneka anyamatawa anali ophunzira kwambiri anali atapanga zinthu za social ku dziko lapansi sociology and chakuti chakuti anyamatawa ndi asukulu zawo anali ataona moyo wa sosholo wa dziko lapansi mmene ukuyenera kuyendera amachita dilu ndi ufulu wa munthu pakakhalidwe ka dziko lapansi munthu ndi wofunika koma iwowa amayang'ana akamanena kuti all things to all people akuti amayang'ana kuti moyo wa nyama ndi moyo wa munthu ndi zofanana ndi kagulu kamene kadayamba kuchita tireni agalu ku dziko lapansi tisadafike mu 1936 kumbuyoko kagulu kameneka kadaliponso now koma kuchokera kumbuyoko poyambayamba adatsegula ka unit kamene kwathu kuno kamapezeka ku polisi kamatchedwa kuti dog unit kaya nchoncho munikonza anyamata a polisi koma ku polisi kuli kabungwe ka dog unit kamene kamayang'ana za agalu kumaphunzitsa agalu kugwira kupanga sechi kutani kutani ehe kagulu ngati kameneko mwamva inu anyamata muli ku polisi mwachimva chimene ndikufuna unena ifenso takhala tikuwaona agaluwa akuyenda ndikumagwira anthu ndikumalondolera anthu kumene kwabedwa zinthu amakhala agalu a investigation amakhala gulu la ma cid ma cid achigalu anayambika ndi bungwe liti limeneli koma pamene amapita ndi bungwe limeneli ndi pamene tsopano kagulu komweka kanayamba kumaphunzitsa agaluwa kugona ndi wanthu chifukwa amati moyo wa galu ndi wa munthu ndi chimodzimodzi ndi kumene kudachokera achizimayi ndi achitsikana amene amagona ndi agalu kapena azibambo amene amagona ndi agalu kapena zinyama ndi kagulu kaluso kwambiri kamayenda pamodzi ndi animal language kamadziwa animal language ndi malangwishani koma azinyama kuti amadziwa kuti agalu amalankhula chinenero chakuti amphaka amamva chinenero chakuti mahosi mumaona mu johannesburg aja amadziwanso chinenero chimene mahosi aja amalankhula kotero kuti amene aja akamayenda amakhala kuti akumvana okwera pa hachi uja ndi mmene mumamuona wa polisi mu johannesburg mu pretoria mu durban komanso mu cape town mumaona mahachi mahachi mmaona aja ndi a all things to all people amaphunzitsidwa zinyama kuti zizifanana ndi anthu zizimvana language ndi anthu koma ku malawi kuno tili ndi department imodzi yokha ya polisi imene imatchedwa kuti dog unit mu eriya sate ilimo ku capital hi- ku- ku- ku- ku- ku- ku capital- ku- ku- ku capital city ya dziko la malawi kapena kuti ku police headquarter anyamata aku police headquarter mundimva mukudziwa za dog unit kumene adachoka anyamata amenewa ndi kagulu ka all things to all people amene amadziwa kuphunzitsa zinyama ndi kuphunzitsa zina ndi zina mwa njira ina maphunziro amene aja ndachisatana satana pang'ono pepa m'bale wanga ambuye akudalitse amenewa ndi amene amalowesa za mmbamba mdziko lapansi zachikunja koma kudzilowesa ku mipingo chimachitika nchani tili ndi zamba zachikunja reggae hip hop R and B roko zamba zimenezi ndi zachikunja chifukwa roko rege rnb hipapu kwasakwasa zamba zimenezi zikuchokera ku chipembedzo cha satana now ziwanda zimavinitsa anthu roko ndi kumavumbulutsira nyimbo za roko zimavumbulutsira rege ndi kumavina chamba cha rege zimavumbulusa zamba za hipapu ndi kumavina hipapu okondedwa kuchokera ku zamba za chikunjazi kodi zingapezeke bwanji kuti chamba chimene akuvina akunja ana a mulungu akavinenso amene analowesa zamba zimenezi pa tchalichi mu 1936 kunabwera bungwe logwilika limene limatchedwa kuti all things to all people ankachita bwanji anthu amenewa cholinga cha makosana amenewa sikuti kunali kungobwera ku dziko lapansi ayi koma anabwera kuti azaliphunzitse dziko lapansi kapena adzatsutse chimene

avomerezana bwanji ndi beliyali kapena wokhulupirira ali nalo gawo lanji pamodzi ndi osakhulupirira nyimbo zachikunja ndi gawo lakunja gawo lakunja ndi hip hop tikafika pa nyimbo gawo lakunja ndi rege tikafika pa nyimbo gawo lakunja ndi rnb tikafika pa nyimbo R and B ndi ndani? Nanga rege ndi ndani? Mukapeza kuti rege ndi chiwanda chimene chikuchokera kwa mulungu otchedwa legere. Legere adachita limodzi kuchoka pa Jamaica masiku aja pamene ankayenda limodzi ndi malijuwana malijuwana komanso legere mpachibale mkachipembezo ka mafano kamene kadayamba cha ma 1700 AD kachipembezo koopsa kwambiri kamene kamalemekeza milungu yachikunja pamene pali legere komanso malijuwana pankapezeka pali legere pamapezeka chiboliboli cha tsitsi lalitali amachilemba kuti legere samuma samumayu ndi samsoni kunena kuti samuma mnaziri osameta cha tsitsi koma ankakayika pa mphambano ya dera lina kumeneko ku dziko la jamaica ndiye tsopano mukampeza legereyu pambuyo pake ankayika malijuwana malijuwana amayika kamtengo ndikungosema ngati kamutu komano kunsi kwakeku kwakamtengo kameneka amazokota ngati paipi ndiye pansi pamene adzika kameneka amayikako masamba ozunguza bongo achamba amayika pansipo ndiye utsi umayenda mkapaipimo ndikumakatulukira mutimphuno ting'ono ting'ono ndiye tikamatuluka tiutsiti

achipembedzo cha marastafariya nkhani yosausa tikumana tikafika kwathu posachedwa pompa pamene mulungu akakhala akusanthula zipembedzo ndi kuweruza zipembedzo komanso kuweruza mafaunda amene adautsa zipembedzo ku dziko lapansi mabishopu oyambitsa matchalichi akakhaulidwa pa cholinga chimene adayambitsira tchalichi marijuwana komanso legere akuchoka kumeneko anyamata amenewa ndi amene anayambisa zamba zosiyanasiyana makamaka chamba cha rege ana a mulungu chimenechi nchikunja mayambidwe ake ndi amenewa the marijuana and legere the marijuana ndi amene amabweretsa kautsi kumphuno za chipilala chimene chidayima ndikumanena kuti utsiwu ukupita kwa mulungu mulungu uyuyu ndi uti mulungu ameneyi ndi malijuwanayo komanso the legere anthu awa ankakhulupirira kuti mulungu ameneyi ndi wa mitambo sono mukati malijuwana kapena kuti legere mumakhala mukutchula mitundu itatu ya mitambo imene satana mdyerekezi amayionetsa mmwambamu nkhani yosausa ndiye chifukwa chosokonezeka kagulu kameneka kankalemekeza utawaleza ndiye utawalezawo ndi umene unapanga flag ya marastafaria nkhani yosausa tikumana tikafika kwathu pamene mulungu adzaweruza zipembezo ku dziko lapansi chotero pongosanthula chamba chokhachi cha rege wolemba buku la 2 akorinto chapter number 6 15 ndi 16 akundipatsa mawu a mchichewa osati chiyawo akupereka mawu osati a mchingerezi koma omveka bwino kwa ine munthu mchewa akuti chani pa vesi namba 15 ndipo khirisitu avomerezana bwanji ndi beliyali sono tu apa mundivomereza kuti all things to all people anabwera kudzathetsa the message of separation uthenga wa chilekanitso bungwe ili limathetsa uthenga wa chilekanitso silimavomera kuti tchalichi anthu avale zinthu za kutchalichi zokha koma mukapita mtchalichi mukapezenso chivalidwe chachikunja kuthetsa the message of separation kapena ndi amene adachotsa the dressing separation anadzathetsa kusiyana kwa kavalidwe koma tonse tidzivala mofanana ndipo tisamathamangitsane anyamata amene watumusayi samasewera a all things to all people anakapezeka nawo mu 1967 adakachita apiye koyamba ku msonkhano wa united nation kukapereka petition yawo kukadandaula ku bungwe la un kuti musamaphwanye ufulu wa nzika zathu m'machalichi nzika za mapemphero nzika za chalichi muzizilola kuvala zovala zimene zingakwanitse zonse chifukwa chani tonse ndi anthu amodzi zinthu zonsezi ndi za aliyense all things to all people nkhani yosausa limeneli ndi bungwe namba 3 now bible pano verse number 16 6 6 verse number 15 akuti khristu akunena mfumu ija idakwera pa mtanda yesu beliyali akunena satana mdierekezi ku dziko lapansi musayiwale kuti ku secret archive tidakaona beliyali kumeneku tidakaona satana che ndi kukaona lucifer now akulu awa a beliyaliwa ali ndi kachitidwe wawo ku dziko lapansi ntchito ya beliyali ndi kupanga equal in worship equal mukuvala equal muzakudya mudye njoka mudye ana agalu mudye ana ankhumba mudye chilichonse beliyali safuna munthu asiyanise chikhalidwe ndi baibulo likuti Kodi avomerezana bwanji Beliyali ndi Mkunja? Ndiye ndili kwa inu anyamata amene mudalowa m'tchalitchi mwanu, mudatsegula chitseko kuwatsegulira All Things to All People, limene ndi bungwe namba 3 likupomboneza chikhirisitu ku dziko kuti chisakapite kumwamba koma through nyimbo. chikuchita motani chipembedzo chimenechi chikutenga zamba zachikunja zimene aini ake a zambazi ndi achina beliyali hip hop ndi ana a beliyali reggae mwana wa beliyali rock mwana wa beliyali R&B mwana wa beliyali ana a mulungu tamverani ngakhale mukayang'ana amene amayimba nyimbo zimenezi simukapeza kuti ndi wanthu opemphera mundizondolotse mundiyang'anitse mmwamba kapena pansi mupeza kuti ndikunena inezi ndi zomwezo basi mufune kapena musata kapena musafune tamverani mukantenga Rick Ross ndi Lil Wayne mukapeza kuti kumsana kwawo kuli ma tattoo ndiye kuli mapu kumeneku komanso mawu akuti all things to all people mukapeza musayiwale okondedwa kuti ndinkafotokoza kuti kuli chikalata chimene tili nacho chosayinidwa ndi chosindikiza bwino chotani okondedwa the best interpreter in the world the best tattoo interpreter ndine mukundiona panoni chikalata chake ndili nacho mbwere mudzachione the best interpreter wa ma tattoo now the language imene imapezeka mwa Lil Wayne komanso mwa mnyamata Rick Ross ndi kalata yolembera kwa oimba onse kuti apereke miyoyo yawo kwa satana mdyerekezi agulitse soul yawo kwa satana mdyerekezi ndi ndalama zimene zizipezeka through kuimba akalata ake ndi amene ali kumsana kwa Lil Wayne komanso kunkhope kwa Lil Wayne komanso m'manja mwa Rick Ross pamenepo mwapeza anthu onse mpaka mukafika ku queen woyimba nyimbo wa dziko lonse lapansi ochokera pansi pa nyanja amene timamutcha kuti beyonce nkhani yosausa zikuoneka ngati nyanja ya mandala yikuoneka patsidya tiwoloka posachedwa ana a mulungu tikuyenera kutuluka mzamba za chikunja tikuyenera kutuluka matchalichi amene amavina zamba zimenezi chifukwa pano pali funso pali kuphatikizana kwachi amavomerezana kodi beliyali ndi yesu yankho ndi lakuti beliyali samavomerezana ndi mulungu ndipo yesu khristu samavomerezana ndi beliyali ngati ine ndili wa yesu ndikumpembeza yesu ndikatengeranji nyimbo za beliyali ndikumakazivina mdzina la yesu chakotoka chinthu chokondedwa chagwa pamenepa ndi pamene akuonekera efereimu ataphatikana ndi mafano mulekeni chifukwa pano yesu khristu ali payekha zamba zonse zachikunja zinalowa mu mpingo ndi gulu la all things to all people nkhani yosausa amayi ndi abambo tamverani tikapita mozama kwambiri ku music industry tikapeza kuti ndi mingoli yapamwamba yochokera ku luso la satana mdyerekezi imene satanayo adayipereka osayiwala kuti akulu wa abeliyaliwa ndi abale awowa ankakhala pa miyala ya moto atanyamula azeze akuyimba ankayimba ntchipo nyimbo za nthetemya ndi amene anagwira music department mwamba anali aluso mmene anabwera ku dziko lapansi anabwera ndi tiziwanda timene timatchedwa kuti orchestra nkhani yosausa chakuti chakuti and orchestra songs chakuti chakuti orchestra bandi nkhani iyi ndiyosausa kwambiri kamulu ka mtundu wa ziwanda kamene kanabwera ndi dzina lakuti orchestra ndi omwe wa the orchestrainism amene adachita founder keyboard ku dziko lapansi nkhani yosausa ana a mulungu kodi pamenepa atwayibu mukuti tisiye kuyimba azeze ndi mingoli pakuti baibulo latiuza kuti tiyimbe inde tiyimbe ndithu koma tiyeni tisamale kuti tingayambe kulemekeza beliyali mu dzina la yesu oyimba nyimbo mkulu wina nyimbo zomwezi za secular adayimba bwino mnyamata lusiyasi akuti timatha kulemekeza satana chifukwa mzimu umaoneka ngati mulungunso ukamabwera ku dziko lapansi ana a mulungu satana mmene akulowa mzipembezo ndi kutipatsa zipangizo madiramu sakungobwera okha amabwera ndi zamba zake akamatigulira ndi tikagule gitala tikamagula magitala kubweresa amabwera ndi zamba zake nawo madiramu makiboti zipangizozo muzisiye padera zilibe tchimo koma tsopano mukapeza kuti the all things to all people anabweretsa zamba zachikunja zimene ife timakazichita turn up into christianity music kuzichotsa kuchikunja tsopano nkumayitana yesu mdzina la chamba chachikunja chija nkumayitana yesu nkumanena kuti tikumasuka tuvinira yesu kumasuka kuthimbwidzika kazi kumveka zimenezi pala jomonde pala jomonde pala jomonde pala jomonde koma munthu akutsika akupita pansi ndi pala jomonde pala jomonde akusweka mwene la mbali yawo kuni mbali yawo kuli kukumana kuvina osati za masewera akuviniranji anyamata amenewa chimene chimamvinitsa munthu chikuchoka ku ziwanda zotchedwa the orchestra basopo ana a mulungu pali kuvinira mulungu kumene timazivina ndi mzimu wache ndiye pali kuvinira satana mdyerekezi kumene kumabwera ndi ziwanda the orchestra Now, amenewa anyamata a orchestra ndi tiziwanda tawo ndi amene anachita kukapanga launch tizamba tosiyanasiyana ku dziko lapansi timene akunja akamavina zilibe vuto chifukwa ndi akunja ine kumvera hip hop kuvina hip hop ndili mkunja zilibe kanthu chifukwa ndine mwana wa beliyali koma zimene ana a beliyali amavina zimene ana a beliyali zimapatsa chimwemwe zimene ana a beliyali zimapanga kuti athimbwidzika avine amve ukoma afewa achite libwidilibwidi zomwezo nkazitenge nkukazika pamaso pa mulungu pamenepa ndi pamene pakubwera funso kuti aa khirisitu akuyanjana bwanji ndi beliyali akufanana bwa chokamtengera R&B chokamtengera kukamtenga hip hop ndikukamuyika ku kachisi wa mulungu Mu- hip hop mo ndikumaka nkumakayimbamo yesu abwera abwera yesu yesu yesu yesu afika afika yesu oya oya yesu amene amene eh, yesu chotengera zamba zachikunja ndikubweretsa apa ngakhale kumwambako kodi kunali lekeleke yepa ayapa ambuye ambuye yesu adaliko zamba izi zachikunjakunja mane mane mane zi- zija zoyimba achikunja mukazibweretsa kukachisi kodi wazibweretsa ndani zikubwera ndi bungwe za all people to all things kapena kuti all things to all people zinthu zonse kwa anthu onse anyamata amenewa atachita launch kabungwe kawoka 1936 kadayamba kukhazikika ndipo kachisi oyamba kukavina chamba chachikunja anali mkachisi wa kachisi china chachipente koma chidakachitikira ku hawaii inali 10 past 9 ya mmawa pamene ma orchestra adalowa ndikuyamba kukavina zamba zachikunja pamaso pa tchalichi cha mulungu ndipo kuchoka pamenepo zipangizo za mulungu zinayamba zipangizo zoyimba zinayamba kugawidwa m'matchalichi ana a mulungu pamodzi ndi zamba zake mwa njira ina zindazo maekipimentiwo akamabwera sankangobwera okha ankaperekezedwa ndi the spirit of the orchestra pamene amabwera limodzi ndi zamba kuzabwera ku tchalichi cha wanthu tamumva koma timmalize kapena okhulupirira uja indi yesu akuti samagawana ndi beliyali now mwina tinganene kuti ndadani pakati pa yesu ndi beliyali sayenderadi limodzi ngodana basi ndi amene aja anazunzana ku dziko kupatsana miyala adye kupatsana kulusa nduse mkate anavutana ndi satana ndi mkulu amene uja kuvutitsana mpaka pa phiri lijali kukafika kumene kuja kufuna kunkwapula kudulana makutu ndi petro zavuta kutsetsereka mpaka pa mtanda wo- wo- wokuchoka ku nyumba ya herode akuvutana ndi beliyali chimtanda kukwapula mpaka kukakwera pa gologota nikutenga misomali live azimayi ali pompo vana ali pomwepo ndikukhoma vel vel vu ngodana sadzagwirizananso akuti sayanjana amenewa musayanjanitse chifukwa cha zisangalalo zanu sayanjana awa mukumulakwira yesu akamakuonani amachita nsanje akamakuonani mukukatenga izi kuzibweretsa ku tchalichi amayi ndi abambo nkhani iyi ndi yosautsa kwambiri ndipo niyovuta chifukwa cha ana a mulungu timanena kuti tamasuka mzimu woyera watimasula mchaka chikhalidwe chimenechi chimayambira ku mpingo umene umadzitcha kuti ndi mpingo wa pentekosto chikhalidwe ichichi nchokhazikika timanena kuti tikumasuka tikuyiwala kuti tili ndi mzimu woyera ndi wofatsa ndi wachikhalidwe chabwino komanso timayiwala kuti tili ndi mzimu wa satana kuti mukasiyanise mzimu woyera ndi mzimu wakuda wa satana ndi povuta kuti mukasiyanise kuyimba kwa nyimbo za mulungu ndiye mukatenge orchestra kumuyika pa tchalichi kuti mukamusiyanise pamakhala povuta koma ansala yake is simple mungoyang'ana mavinidwe a chambacho mwathana nazo ndi pamene mungadziwe kuti nyimbo izi ni nyimbo za ku babulo nyimbo izi ni nyimbo za chikunja mukangoonera mavinidwe ache a nyimbozo now uyu ndi yesu koma theka lina la vesi namba 15 akufunsafunsa kuti kapena okhulupirira ali nawo gawo lanji pamodzi ndi osakhulupirira nkhani imeneyi tsopano ndi pamene mwina pakukhuza inu ndi ine chifukwa inu ndi ine mmene tatembenuka mtima timadzitcha okhulupirira magawo a okhulupirira amayenera kuchoka kwa mulungu yekha chifukwa gawo la okhulupirira gawo lake ndi gawo la mulungu tsopano magawo a okhulupirira akamakatenga magawo a satana magawo a osakhulupirira nkuwayika pa chalichi ndiye kuti chalichicho chaphatikana ndi mafano chagwa si chalichinso chofuna kutuluka magawo a satana ndi ati magawo a satana ndi nyimbo zimenezi zachikunja ni magawo a satana kaya nkumveka ine pano okhulupirira magawo anu amene mukuyenera kusunga nawo chikhristu mudzatenga kwa yesu chifukwa yesuyo poyamba wakana kutenga gawo la beliyali kukapanga nalo tchalichi nawonso okhulupirira asatenge magawo a osakhulupirira kodi osakhulupirira ndani makosana ana beyonce asungwana akale kale koma mamemedi ziwanda za pansi pa madzi zofananafanana ndi chilengedwe cha nsomba zija chipembedzo cha pansi pa madzi makwini akunsi kwa madzi anadzodza amaoneka ba asungwana mpaka lero mumuone beyonce munayamba kumumva liti mpaka lero adakali ngwe ngati ka teenager nkhani yovuta iyi makosana ndiye zamba za iwo aja mumazibweresa kuchafa amene aja ndi osakhulupirira zimene anayimba zamba zimene adatumba ku dziko lapansi ndi za anthu osakhulupirira ngati ndinu okhulupirira mukamayimba nyimbo zawo ndiye kuti mukutenga gawo la osakhulupirira kuliika pa tchalichi kandimvereni ine ana a mulungu tikakhumudwa tikakafika kwathu posachedwa tikhumudwa pamene tikufika kwathu ndani akakhumudwe ndi amene adayimba nyimbo za magawo osakhulupirira amene adatenga nyimbo za osakhulupirira ndi kuzitenga kukhala gawo lawo la chikhirisitu akhumudwa akamakafika kwathu akakhumudwe ndani ndi amene adatenga chichitidwe cha beliyali nkuchitenga nkuchiika mtchalichi akakhumudwa chifukwa chani magawo a nyimbo za lege nda anthu osakhulupirira ngati okhulupirira mutenga lege ndikuyiyika mtchalichi ndiye kuti mwatenga gawo la osakhulupirira chifukwa amene adatumba lege ndakufotokozerani pano kuti ndi marijuwana pamodzi ndi mnzache atayima pamodzi legeyo sindamfotokoza mpaka pamene taona kuti chipembedzo chikupita mmwamba chili ndi magawo atatu ophatikizika anayi rainbow si chimene ankapembeza anyamata amenewa nkhani yosausa na mchikhalidwe cha wanthu osakhulupirira hip hop ndi chani kodi okondedwa ni chamba chimene nachonso chikuyambira kunja nachonso chikuyambira ku chikhalidwe chosakhala bwino cha satana weniweni mutati mpite mukapeze mmene adayambira chamba cha hip hop mukadziwa nokha kuti chambachi ncha anthu osakhulupirira sakhulupirira mulungu amenewa ndi anthu opembeza satana opembeza mdyerekezi opembeza zifanifani zakumanda anyamata opembeza mitanda ija imatchedwa kuti the black cross mtanda wa satana ndi amenewa amati akanyamuka 4 am kukapembeza satana umaoneka mtanda mu mtambo wakudakuda wa chizirezire cha m'bandakucha ndiye chimatuluka chiwanda ndikupanga kutambasula manja awawa kukupatsani ngati akukupatsani pentagram akukupatsani ngati nyenyezi ku dziko lapansi

hupa hupa hupa hiru paka ho ndipo malemekeza hiru paka ho hiru paka ho zamba za chipembedzo ichichi zidatuluka mdziko ndi gawo la wanthu osakhulupirira chochititsa manyazi kwambiri kuti lero tikatenge chamba cha osakhulupirirachi ndi kuyamba kubwera Yesu Yesu yesu wanga wanga wanga Yesu chamba zachikunja na Mulungu tulukani mmenemo anthu anga zoona mukakakamira mchaka ndimakakamira mawu akuti tikakhumudwa tikakafika kwathu chifukwa anyamata mudakayendabe nzimenezi m'matchalichi ndikumaganiza kuti mukutumikira Mulungu koma mukumaphatikiza chikhulupiriro cha Yesu ndi chikhulupiriro cha chikunja pano baibulo likuti kodi okhulupirira ali nalo gawo lanji ndi osakhulupirira magawo a zamba zachikunja ndi gawo la akunja akhristu ali mgawo lawo tsopano tikaphatikiza ndikuti tatenga gawo lauku gawo lauku ndikuyika pano ndikuti tapanga amalgamation nkhani yosautsa nkhani yosautsa nkhani yosautsa pamene tikusendera kwathu ana a Mulungu tikuyenda bwanji ulendowu tikuyenda motani chifukwa tsiku lakukhumudwa lasala pang'ono titatuluka thukuta lochuluka nda piyano a keyboard titavina kumangirira zunu tinena kuti tavinira Yesu ndi za Yesu ndi za Yesu mawu ajatu akuti a nza Yesu izi kumakhala kuzikonzatu kuziyeretsa akuziona kuti nzopotoka tsono dzina lodyera akuti nza Yesu pala chomonde pala chomonde pala chomonde nza Yesu nza Yesu nza Yesu koma kuli kuvina okondedwa kuti mukaone kavinidweko mpabiya holo ndendende mpabiya holo koma akuzizimbaitsa akuti nza Yesu manyazi akudziwa kuti nchikunja koma tsopanona ngati akumuona mmene akuvinira mzimayi mmene athibwidzikira mumva pa mtundatunda nza Yesu nkhani yosautsa tikhumudwa pamene tikufika kwathu ana a Mulungu tiyeni tiyang'ane pa mtanda wa Yesu ndiye chithandizo chathu ndi mpulumutsi wathu titatuluka ku magawo amenewa vesi namba 16 ndimmalize ndipo chiphatikizo chake nchanji kachisi wa Mulungu ndi kachisi wa mafano hey. nkhani yovuta mafunso amene ndikadafuna mukadavomera nyamata amene mumayenda pamodzi ndikumanena kuti mukulemekeza mulungu koma ndi nyimbo zimene munatenga zamba zachikunja ndikumayimba mtchalitchi ndimafuna mukadamandiyankha mukakanika inu apostol tandiyankheni verse number 16 bishopu tayankha verse number 16 apostle tayankha verse number 16 ndipo chiphatikizo chache nchanji ndi kachisi wa mulungu ndi kachisi wa mafano sakumva wanthu kuphatikizana kwake ndikuti pakuti tapeza kuti legere ndi chipembedzo cha mafano akupembeza the rainbow through flag yawo ija komanso kuli chamba chikubwera kwa marijuana tampeza the marijuana tampeza ali pomwepo the rastafala tampeza ali pati ali pomwepo tampeza legere uja ali kumpoto kwa ethiopia atasamuka kuchoka kuja kuchoka ku dziko lija la jamaica sitampeza ndiye ameneyu nyimbo izizi tsono pano timve ife amene takhalako mmakachisa achipembedzo cha satana mmakachisa achipembedzo cha satana muli nyimbo zimene zimayimbidwa ku magome ndi ku makachisa a satana kuli nyimbo za chipembedzo za satana ndiye mzipembedzo za satana amatengako zamba za chikunjazi ndi kumalemekeza nazo satana nda kachisi a satana kodi ana a mulungu mulibe chamba chanu chimene muyenera kuyimba mkachisimu kuti mukatenge chamba cha eni ache tsopanotu pano baibulo likuti chiphatikizo chache nchanji kachisi wa mulungu ndi kachisi wa mafano kukachisi wa mulungu kuli zamba zake za kukachisi wa mulungu kayimbidwe kake tiyeni tipite ku buku la masalimo mudziyenda kachetechete mmenemo mumva akupereka mwambo wa kayimbidwe mmenemo kazi kumveka zimenezi kuti mfuu yakufuula kwa munthu izimveka pamwambamwamba

akibodi na nzawo mukafuna azibwera kumunsi osati chikibodi pomwe poko poko poko poko poko ana mulungu mukhumudwatu inu mutasala kudya mutazimenya paphewa satana atakupatsani malankhulidwe achilendo mukuti mmalilime mutasakazika ndi zinthu zina zimene mulungu sadazivomere zakuti ngakhale eni ake inu simumamva mukamazilankhula ndiye mutapumphunthika nzonsezi mukakhumudwa tikakafika kwathu akukuchotsani chifukwa cha chapter number 6 kuyambira vesi namba 15 ndi 16 ya buku la akorinto akupereka the message of separation imene abungwe namba 3 la all things to all people anabwera kudzathetsa anyamata inu ngati mungandilole tatiyeni tibwere kwa mulungu tsopano timpembeze mulungu mu mzimu ndi mchoonadi ndipo tipemphe mulungu atichitire chifundo ndi kutikhululukira ndikhulupirira kuti inu ndi ine tikuyenda mofanana ndipo sitikupambukira kulamanja kapena kulamanzere kachisi wa mulungu ali ndi nyimbo zake kachisi wa mafano kuli nyimbo zake ndipo ku kachisi wa mafano kumene ife tayendako ndi kumene timapeza kuti kuli achina R&B achina hip hop amene wamuku anenawa kuti achina rege mukapeza ali kuti ali kumeneku anaunjikana kumeneko bwinotu bwino nkhani yosausa ana a mulungu tizitenge bwino izi ana rumba rumba ndi achina orchestra anzawo anaunjikana kukachisi wa mafano uku ndiye nyimbo zimenezi za kukachisi wa mafano zamba zimenezi za kukachisi wa mafano ndi zimene akutifunsa pano kuti kodi okhulupirira ali nawo gawo lanji ndi osakhulupirira osakhulupirirawo ndi amene amayimba nyimbo zimenezi sakhulupirira mulungu mukuphatikana nawo bwa potenga nyimbo zawo kuzibweretsa kutchalitchi mwaphatikiza mwampanga kachisi wa mulungu kuphatikana ndi beliyali mwampanga okhulupirira kuphatikana ndi osakhulupirira amalgamation mwaphatikiza ziwalo zosiyana ziyendere pamodzi chimenechi ngati chikuchitika pa kachisi amene mukupembeza inu chokankoni sankhani bwino ana a mulungu chombochitu chasala pang'ono kufika ichi yesu afika kumwamba ndipo izi zamba za chipembedzo cha satana tayamba kuzilola mtchalitchi izi zitipititsa kucha satana mdyerekezi tadziwani ana a mulungu kunena kuti angakhale ndi kuguba kuguba kwenikweniku sikukuchokera kwa mulungu that is a military form military marching ndi ya chipembedzo cha satana mpaka lero ineyo mundimvetse mukakana kanani pakuti mukukana kumva mawu a mulungu koma military marching ikapezeke kukachisi Eh, nkhani yonivuta kwabasi iwe nzanga mnyamata wa chipembedzo changa military marching is a satanic marching osabisatu apa tunena poyera mukhumudwa mutipwetekereranji wana amene anagwira chikhulupiriro cha kwa mulungu pa mtundatunda nkwabweretsera magubidwe a satana inu simudziwa kuti maiko amadalira asilikali ku dziko kodi dziko lapansi mfumu ya dziko ndimesa nda mesa nsatana simudziwa ndiye ndi dziko liti limene silidalira army dziko liti limene silidalira polisi madipatimenti amenewa mmaona kuti mbwa bwinotu bwino mtilankhulitsa pambali ana a mulungu that is satanic marching ningabise ine pano nene poyera so kuphatikizana kwake nkuti kuti miyambo ya chikondwerero chachikunja kutere kuti zimenezo kuzipanga pa giraundi yolemekeza dziko zilibe vuto chifukwa mukulemekeza dziko mukukhala mdziko kulemekeza dziko kuyendesa mwambo wa dziko ndi zawo za anthu osakhulupirira ndi za akunja kuguba ndi chikunja chifukwa ni mwambo wakayendesedwe ka ndondomeko za dziko lapansi zilibe vuto kwa iwowo inenso sindikuwapeza olakwa chifukwa ndi gawo la kunja lili gawo lawo ndi zina mwa ntchito zogwira wanthu kuchikunja pofuna kudyetsa moyo chikunja zakunja koma kukatenga zimenezo ndi kuziyika mtchalichi hey, tikhumudwa ndipo misozi yanga ikutsika kulirira mwana wa AY pa malawi mwamtengeranji kumphunzitsa gule wachikunja kuti akabwere naye pa tchalichi niuliriranso iwe mtsogoleri amene ukutenga chikunja nkukachipanga exist pa malo a mulungu ana a mulungu tatiyeni tiyambe kukonza chipembedzo cha mulungu tibwerere ngati kale lija tichotse magule amenewa kwachotsa Seventh Day-yo isathe ni yomweyo koma mungochotsa chikunja inenso sinulowa china nili mommo koma tiyeni tingochotsa chikunja kukuwaku sikuti nili nkolowa ayi nili mommo kwanga nkungoloza kuti pali njoka apo pakuti aja ini anu mwatsekeka m'maso konfarensi yakutsekani m'maso kuti muzisewera ni njoka mkachisi nde tabwera kuzaloza kuti apo pali njoka ni chipembedzo chachikunja mungandiuze background ya zimenezi kuti ikuchoka kwa mulungu ana a mulungu masanawa mchikunja ichi ni chimodzimodzi tikugubako reggae kuguba kuja nchimodzimodzi hip hop kuguba kuli mundondomeko kavinidwe kachikunja kolemekeza satana kolemekeza maukulu ndi maulamuliro a dziko lapansi nkuguba kazikumveka izi khale mukadapita kumwamba pali mulungupo simukayipeza marching'i ayi akuti cha akuti kuli zamoyo zimene zidazungulira mpando wa chifumu zimata zimangofuula woyera woyera woyera woyera mumazimva zikuti about turn umwambako adalembapa mumazimva zakuti wa, wa turn left kumwamba efere mwaphatikana ndi mafano mulekeni akunena atu pano kachisi wa mulungu ali ni gawo lanji ni beliyali akunena atu pano okhulupirira ayanjana bwanji nzikhalidwe zosakhulupirira akumaliza mkulu ameneyi vesi limeneli akuti pakuti ife akuti pakuti ife ndi kachisi wa mulungu wa moyo ife ni kachisi wa mulungu wa moyo kachisi wa mulungu wa moyo mulungu ingwa moyo kugubira zinthu zongoyima zili choli zoti zidzafanso mchipembedzo chachikunja sakumva wanthu pati kodi guba gubira zifanifani nchikunja koma ifetu ndife kachisi wa mulungu wa moyo akutero wolemba buku limeneli khani yosausa monga mulungu anati khalitsa mwa iwo ndipo ndidzayendayenda mwa iwo ndipo ndidzakhala mulungu wawo akunena mawu amenewa ndiye ndawerenge momveka bwino kuyambira mmwambamo vesi namba 16 ndipo chiphatikizo chache nchani ndi kachisi wa mulungu ndi kachisi wa mafano pakuti ife ndife kachisi wa mulungu wamoyo monga mulungu anati ndidzakhalitsa mwa iwo mulunguyo anati adzakhalitsa mwa ife sono mulungu adzakhala bwanji kumapanga kuti pabwalolo akupeza kuti nyimbo zikuyimba ndi za mkulu uja adakangana naye akakhala pobwa mafumu awiri malo amodzi makosana tandifotokozereni bwino otsogolera awiri malo amodzi nyimbo zikumveka zakunyawu amene apezeke pamenepo mulungu nkhani yosausa nkhani yosausa kwambiri nkhani yosausa baibulo likuti mulungu amene adalonjeza kuti adzakhalitsa mwa iwo na mukamayimba nyimbo tidziyimba nyimbo zakuti mulungu adzakhalemo adzakhalitse ali pa ife kumakondwa akamamva nyimboyo asamaone mafano asamaone ethiopia mulungu asamaone jamaica ikuchita exist pa church asamaone new york hip hop ikuchita exist pa church asamaone rnb russia ikuchita exist pa nyimbo ya mulungu pakachisi wa mulungu ayi chifukwa mulungu amakhalitsa mwa anthu ndiye kuti akakhalitse amakhalitsa mwa ife mmene chikhalidwe chachikunjachi cha mafano chachokamo mpweya wa beliyali watuluka suli mwa ife pamenepo mulungu amadzakhalitsa wokondedwa ndikusamalitse ndipo umve ichi mwina nkutheka ukhala pakachisi wa mafano ukhala pakachisi amene mulungu sakhalitsa pamangokhala madalamu ni magitala pakukhala zamba zachikunja zimene zinabwera ndi all things to all people tasendera kwathu woyimba nyimbo amandiyimbira bwino azimayi aja mdzabwereze kuyimba kanyimbo ka mtengo wapatali tayandika wayandika olengayo wayandikira olengayo okondedwa ulendo uwu tikuyendawu wasala pang'ono oyandika kulenga dziko lapansi kuweruza akupezani muli mmakachisi amene adatenga zamba za mafano nkuphatikana mchikunja inu nkumavina mmenemo nkumayika yesu adakuyikirani yesu kumeneko ndani kuzamba za chikunja ndi kagulu kamene kadatuluka mu 1936 kagulu kasika 36 itwayi kadayamba kale kumbuyoko koma kuti kakachite register ku dziko kupanga registration ku dziko kadachita registration 1936 ndipo kamatchuka ndi dzina lakuti all things to all people anyamata amenewa ntchito yawo ndi kugumula the message of separation mpingo wa mulungu tatiyeni tiyang'ane chidwi mmene tikumpembezera mulungu baibulo likuti koma kupembeza kwanu mumpembeze moyenera sakuthera pomwepo akunena kuti ndipo yehova ali mkachisi kachisi chonse chikhale chete pasakhale phokoso la chikunja kachisi akhale chete chifukwa mulungu ali mkachisi wake ndiye mkachisimo akalowa mulungu kodi mulowenso nyimbo za mafano ndiye kuti ndi kachisi wa mulungu ameneyo mchaka chivumbulutso chapter number 18 yambira vesi 1 2 3 4 kutsika m'munsi akuti kodi chachitika chani pano okondedwa akuti wasanduka mokhalamo ziwanda ndi mbalame zonse zodanidwa zili mmenemo ndi akuyamba ndi kufuula mawu akuti wagwa wagwa wagwa babulo pakuti pasanduka pokhalapo ziwanda ndi mbalame zonse zodanidwa ndi mizimu yonse yonyasa mizimu yonyasa yapezeka pakachisi okondedwa yachoka ndani yachoka kumpoto kuserereka kuchoka mdziko limene la jamaica mpakana kumadzulo kwa ethiopia ukakhala kumeneko ndi mkulu wotchedwa haile selassie milandu yayikulu kwambiri ikubwera ku dziko lapansi zambazo zochokera ku mtengo wa marijuana kachifano kaja kamatuluka utsi ndiye zimenezo zapezeka pakachisi wa mulungu ndikuti kachisi mwasanduka mokhalamo ziwanda tapita kumtunda kwa oklahoma tiyenda monse mbahamas tipite tikakokosa ziwanda za hip hop izo zakapezeka pamaso a mulungu ndikuti kachisiyo mwasanduka mokhalamo ziwanda uja mukatenga zamba za anyamata aja otchuka kwambiri ma king a hip hop anyamata aja amene mukuwadziwa bwino achina michael jackson anyamata amene amasintha amachita appear and disappear nikukatenga zamba zachikunja zimenezo nkuziyika pa tchalitchi zamba za achina jackson mtchalitchi pamenepo mwasanduka mokhalamo ziwanda bible likuti tulukani mmenemo this is the message of separation let me repeat there is no salvation without separation no salvation without separation posachedwa pamene lipenga likulira litenga okhawo amene adazipatula amene adazitulutsa ku zichitochito za dziko nakhala paokha amayi ndi abambo chikhirisitu suphatikiza ndi chikhalidwe chachikunja mukhumudwa tikamakafika kwathu samalola kumphatikiza yesu ngwapaderadera you have to be pure christian no connection yachikunja pamenepo tilowa koma ambiri tisala chifukwa zinthu zimene zikuoneka ngati za chikhirisitu zikuoneka kuti zamanga maziko zatenga maziko zaponda miyendo yawo mchikhalidwe cha chikunja ana a mulungu anatibweretsera ndani all things to all people mundilole pauwawa chayapa mundilole mpumule mmwere madzi mwana wa munthu mwina nsadamalize kapu nitha unyamuka ulendo wa kwathu munitsegulire chitseko ambuye mwina nkuyembekezera kuti madzulo nidya nsima mwina osaphika nsimayo nkupita munilandire pamene nuyembekezera zokadzala kapena upalira minda zimene nadzala nizotheka unyamuka ine mundilandire ambuye ndizotheka kukhala nchiyembekezo chakuyang'ana tsogolo labwino manga ndi kuchita zonse zimene ndingazifune pamoyo koma ndizotheka osazifikira kunyamuka kubwera ku mpando wanu wachifumu mundichitire chifundo pamene mukundichitira chifundo mwachitirenso chifundo anyamata awo mmene amvera uthenga ndipo mwapase khutu la uzimu kuti akamve chimene mzimu anena pakuti ichi nchinenero uthengawu ndi uthenga wachirekanitso umene a all things to all people akugwetsa koma ine mtumiki wa mulungu ndikuyimika the message of separation uthenga ndiulalikira ndi uthenga wa chilekanitso pali mulungu padzikhala mulungu pasamapezeke zinthu zochitika zofananafanana nchikunja the message of separation mpaka tsiku limenelo ambuye ngati mudzandilola kukhalabe ndi moyo ndikumanenso ndi abale yanga pa bungwe namba 4 limene lili ndi mutu wakuti the black sunday amen